Ụmụnne m ekene m unu. Nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Ada Zion nwere nnukwute ife mere ya nke ọtụtụ n'ime anyị na-amarọ gbasara ya. E nwere peeji o nwere togoro ọfụma nọ 600 and something thousand followers. Anọkatazịa, ya bụ peeji bụrụ ife a nara ana bụrụ ife e zuru ezu. Gbanwezie afa ya ọ na-azazi ihe a na-akpọ interesting facts. Nwanne anyị nwaanyị o tere aka o mepere peeji ọfụụ nke m ga-ezi mmekwazị ihe dịka itinye peji ya gwa ndị mmadụ fa sobe ya ebe afụ na akaụntụ ya nke izizi afụ bụ peji ya na a narago ya anya ị ga na-ajụ ọ gịnị meziri ihe meenụ dị ọtụtụ onye ị tụkwasara obi a ga-esinwu n'aka ya mee gịnị narụ peji a dịka ndị bụgasị admin ọ bụrụ na mmadụ abụrọ admin na ọ sọ gị nọ na peji gị e nwere ike o nwee ife ga-abụ mee ma ọ bụrụ onye nọ gị n'akụkụ nwere ike ichenji paswọọdụ gị were nalụ gị peji gị ma ọ bụrụ na e nye gị link gbalụ gị link na WhatsApp ma ọ Facebook i je klikie ya i klikizie ya jee tinye login details gị ha si ebe a wee nalụ gị peji gị ọ nya mere o ji dị mkpa ihe m na-akụzi ebe a na-ayọ unu sị unu biko i je na settings gị ị ga-afụ na security and login ma security and passwords ị ga-afụ ebe e de ihe dị ka two factor authentication si ebe a activate ya ọ bụrụ na mistakenly mmadụ lọgụọ in na akaụntụ gị a ga-enye onye afụ koodu ọ ga-eji wee ba na akaụntụ gị and nya bụ koodu bụ gị nwa na fon gị ka a ga-etinye ya ọ bụrụ na mmadụ lọgụọ in na akaụntụ gị mana onye ahụ ejirọ fon gị ọ ma menwu ihe dị otu afụ ya bụ na ụfọdụ akaụntụ ndị mmadụ a na-ana fa na ha nwere access through two factor authentication na e nyere fa ya bụ koodu ọ dị ka ndị a na-abụ ha hackịa akaụntụ mmadụ dị ka WhatsApp mmadụ fa abịazie na-agwa gị sị gị na o nwe grupu ị nọ na ya na o nwe ihe a chọ imere ebe afụ na o nwe koodu e sendịrị gị gị sendịa ya azụ ụfọdụ n'ime anyị adịghị enenekwanụ ka a malụ koodu bụ ife afụ fa emee gịnị fa ejee bulu nya bụ koodu nye ndị afụ tupu ị mara ihe na-eme fa ewepụ gị na WhatsApp gị wezie WhatsApp gị gwube ndị mmadụ wayo Okwu ọbụla m na-ekwu ebe a, nwanne m, ọ dị nnukwute mkpa. Ya bụ ife mere nwanne anyị nwaanyị bụ ife mwute, o megokwa ọtụtụ ndị mmadụ. And ọ na-abụ ha mee ya bụ ife, fa ewepụ peji gị, zuruzie peji gị a were ya na-eme ihe ọ sọ fa. I nee anya ihe mee nwanne anyị nwaanyị, ọ bụrụ nnukwute ife mwute. M wee na-agwa gị nwa na-ege m ntị sị gị ka uche gị dị ya, maka na ka o mere onye ukwu, ọ ga-eme onye nta ama m ụdị ihe ị na-eme na peji gị mana ọ bụrụ ihe dị mma bụrụ biznes ka ị na-eme nwanne m chekwaa akaụntụ gị uche gị dị ya ọ bụrụ na o nwere ka mmadụ si wee menshọn afa gị sị gị na i nwe violation nene ya ọfụma ka ị ma na o si n'aka Facebook na-abịa ka ọ bụ ndị ohi na-enye gị nya bụ ife ka a marụ na ị ga-akụja welu details gị jee tinyelu fa ebe afụ na-enene ụmụ ife dị otu a ọ dị nnukwute mkpa nwanne anyị nwaanyị mechaa mepee akaụntụ ọfụ nke bụ na ụfọdụ ụmụnna anyị amarọ ihe gbasara ya mana m ga-etinye ya na ebe na kọment sekshọn ka i si ebe afụ fụzia akaụntụ ọfụ o jizi eme emume kịta wee sobekwazia ya ebe afụ ị na-anụ ya ụdị ihe dị otu a o mego MCA1 o mego ụfọdụ ụmụnna anyị ndị o megoro lilu nne mana ife m na-eji abịa akọwa ya ọfụma bụ ka ị marụ na ụdị ife dị otu a ga-emenwe onye ọbụla Marụ ndị ị tụkwasara obi itinye na peeji gị marụkwa na ị nye fa full access maka na ị nye fa full access ofu mbọsị ha nwere ike wepụ gị n'amarọ ama ya bụ onye wepụ gị ya bụ na akaụntụ gị anakwa mara onye ị tụkwasara obi ọ manija gị uche gị dị ya maka na nwụrụ ndị a na-ejizi fọrọ abịa nwụrụ ndị a na-eji fọrọ abịa anya ukwu karịsị ekworo karịsị o mezie amaazị onye a ga-atụkwasazị obi ndị a tụkwasara obi atụkwasa na-abịa anọkata ha agbanwee M wee sị gị, nwanne m, ka uche gị dị ya. Were ozi a mere ife, tụsaa ka ụmụnna anyị ndị ọzọ nụ ihe a m kwuru, si na ya mụta nnukwute ife. M sị ụmụnne m, Daalụ.